ne kamana ganna silamɛw la n'i bɛ fɛ k'i gundo kalifa ni silamɛ kelen y'a dɔn i mago sara i ta tiɲɛna i halakira an b'o dɔn an bɛɛ bi an bɛɛ ye silamɛ de ye hali i tɛ siran ka kuma telefɔni la bi n'i ko alo dɔrɔn bɛ enregistrement digi i bɛ min kalama o y'i ka kuma bɛɛ enregistré k'a ban i kumana min kan o bɛ sɔrɔ k'o tigi wele ko karisa eh, ko ne t'i jugu ye han mais i nin de ye ne ye wa u bɛ s'a fanaya fɔcogo la cogo min i nin de ye ne ye han walayi ne t'i contre la koyi n t'i fɛ i ka kɔrɔfɔ n ɲɛna de mais n bɛ n da ye n bɛ n tigila ye n ka vocal ci i ma i k'a lamɛn bani fanaya daminɛtɔ don silamɛw de bɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ kelen lebura i bɛ taa sɔrɔ silamɛ dɔ y'a tire vocal la i bɛ taa sɔrɔ yan ɛnjan na muso bɛɛ y'a mɛn a tɛ nkalon bɔ n da bɛɛ kan jaabiya dusukun na ka sɔrɔ a ma kuma bɛɛ ka kuma i ni ala cɛ dama min dalen b'a ka di ka n'a bɛ wali vocal lamɛn la hakɛ b'o la e ka vocal don wa i ka problème don wa lahara ala bɛna taa vocal ninnu bɔ k'a da kɛnɛ kan n balimamuso balimamuso i bɛ ka min kan enregistré k'a publier ala bɛna taa i jɔ ka enregistrement ninnu bila kɛnɛ kan ko k'i silamɛɲɔgɔn lebu ko ne ala y'a haramuya aw kan mun na i y'a kɛ jaabi bɛna sɔrɔ i bolo dɛ i bɛ jaabi di ala ma parce que i jɔlen don se banna diɲɛ bɛɛ jɔlen bɛɛ ka se banna se segilen don se tigi ma maa tɛ kuma fo ni ala sɔnna mɔgɔ min ka kuma n'i ko dabali jugu silamɛw ka fa wuli silamɛw la diɲɛ kanu na u ka diɲɛ ko n'u ka intérêt tɛ ko la o tɛ don o la o ye mun ye silamɛ bɛ ko bɛɛ kɛ laharako de kama silamɛ bɛ ko bɛɛ kɛ n sadon de kama n bɛ sa ka bɔ diɲɛ na don min malolen kana se ala ma silamɛ bɛ ko bɛɛ kɛ ee a ka silamɛya bɛ se ka sanuya cogo min silamɛ b'i kɔnɔ jɛya silamɛ ɲɔgɔn ye ala ɲɛda de kosɔn walahi silamɛ a b'a silamɛ ɲɔgɔn sutura n t'a fɛ maa k'i lebu fo ka t'i sa mɔgɔ kana b'i lebu kalama a b'o k'a dayɔrɔ de kama parce que ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i silamɛ ɲɔgɔn sutura ko ala b'i sutura k'i dalen to so kɔnɔ ko ni maa min y'i silamɛ ɲɔgɔn lebu ko ala b'i lebu k'i dalen to i ka dilan kan aw ma bɛɛ lebu ye kɛnɛma an tɛ jigin ɲɔgɔn na o i bɛ ka dɔ lebu ala b'i lebu i bɛ ka dɔ lebu ala b'i lebu an bɛɛ dun bɛ ka ɲɔgɔn lebu ala fana bɛ ka bɛɛ lebu k'i dalen to so kɔnɔ a b'i kɔnɔ mɔgɔw tɛ min kalama diɲɛnatigɛ la i bɛ t'o de sɔrɔ facebook kan lebu dan t'o ye monde entier wa lahara maloba ka jugu n'o ye ee n'i ko silamɛw ka furu bi kamanagan ni jɔrɔko

mɛ cɛ juguya muso ye muso juguya cɛ ye silamɛ furu ka nafolo t'i kun i badenw bɛ kɔngɔ la n ko silamɛw de bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn na silamɛw yɛrɛ dama de bɛ kuru kelen na muso duuru muso wɔɔrɔ u bɛ apartiman kelen na u bɛ bilding kelen na dɔ bɛ dumuni kɛ ka t'a bɔn dɔ ma dumuni sɔrɔ k'a dun dɔ fa sara o bɛ yatimɛdenya la fa kelen ba kelen balima ee n'i yɛrɛ ni mɔgɔ ye sinji o y'a dama hakɛ ye kuma tɛ silamɛya farala a kan hinɛ de banna bi anw ka silamɛya kɔnɔ ne dabali banna ko silamɛya kɔrɔ de ko hinɛ diinɛ ko dusukun jɛlenya diinɛ ko ka jɔnw makoto ala kama diinɛ mɛ silamɛmuso fila bɛ datigɛndala kɛ san tan n'i k'i bɛ kuma ko malimatu ko bi koman bila an ta la k'i ɲɔgɔn bɛɛ dɛsɛra anw na k'anw m'a daminɛ fɔlɔ nka ala kana anw ɲɛ da a dabilali kan ayiwa ma ni dɔ wɛrɛ m'a ban ni mɛlɛkɛl mawutu ye da konkon don min a bɛ ban aw ɲɔgɔn ba kelen datigɛndala kɛ mɛlɛkɛl mawutu y'a dɔw ni bɔ sɔgɔma kelen walahi k'a bɛɛ ni bɔ ɛri kelen miniti kelen k'u ta ka t'u bila gilasi la k'u ko wagati kelen k'u bila mobili finmani fila kɔnɔ ka seli u kan ka t'u di ala ma n ko n'aw m'a dabila a bɛna dabila ɔ badenma fila dɔw k'u t'a dabila olu dalen filɛ kaburudo na se banna la hawla wala quwwata illa billah foli banna cɛ ni muso ko kelen bɛ li kan kelen bɛ duguma tellement u ka go ɲɔgɔn ye dɔ bɛ salɔn kɔnɔ dɔ bɛ siɲɛ kɔnɔ na fadenya a tɛ tɛmɛ o kan n'u bɛna bɛn fo dɔ bɛ sira bila dɔ ye ala ko ko ne tɛ perese aw ma k'a y'a wa ma an y'o cɛ n'o muso dɔ ye san kelen kɔnɔ u fila ye ɲɔgɔn kunbɛn lahara u dalen bɛ kaburudo kelen kɔnɔ furu banna foli banna silamɛmuso an ka sabali a ye don an ka silamɛ duw kɔnɔ a ka sinaya n'a gɛlɛya n'a juguya silamɛmusow bɛ ɲɛna ka ɲɔgɔn ɲimi hali u ɲɛ tɛ fɛ ka da hali musalaka t'a la ni den b'i bolo hali k'i den minɛ so kɔnɔ ne bɛna taa dugu kɔnɔ mɔgɔ ka sɔrɔ k'i den minɛ i t'o mɔgɔ sɔrɔ so fa jama la bɛɛ ko k'a ye silamɛ ye mɔgɔ de bɛ silamɛw kɛlen to ka so fa k'i den ta ka taa kalifa i sigiɲɔgɔn na juguya ni hasidiya fɛ ɛ ala ala bɛ se jɔn na sa silamɛw a y'a to an ka silamɛya valoriser n'an jogo ye sa umar bin khatab ala ka jɛn b'a ma a ko ko silamɛ jogo bɛ baara min kɛ diinɛ in na k'a ka kuma t'o kɛ anw bɛ kuma mugu de la mɛ maa si ŋaniya ma jɛ o de ye n dabali ban kuma bɛ sen na n'i ye pɔsɔni di dɔ ma a b'a kɛ dɔ kɔnɔ n ko silamɛmuso bɛ ka pɔsɔni kɛ ɲɔgɔn ka dumuni na n ko silamɛmuso bɛ ka pɔsɔni kɛ ɲɔgɔn den kɔnɔ silamɛmuso bɛ du kɔnɔ san tan dɔ tɛ dɔ ka dumuni kɛ a ye hakili jigin kabako la yan n bɛ n jɔ yan n filɛ ka pɔɛ min fɔ nin ye balimamuso fila k'a bɛɛ faga don kelen ka taa bɛɛ bila mɔrigi la don kelen ka seli a bɛɛ su kan ka taa bila kaburu kɔnɔ don kelen ka tila k'u su kɛ ka diɲɛ waaju u bɛ sigi la u bɛɛ ko k'u ye silamɛ ye nin bɛɛ bɛ farida seli dɛ alamisa ni tɛnɛ nin bɛɛ bɛ nin sun ko alamisa ni tɛnɛ mana se yan mɔni dagani bɛ bɛɛ ka da la k'u sun de a bɛɛ bɛ ala ko la n'u ye banni yɔrɔ ko zaraw filɛ firawuna ma firawuna ka fisa dɔw ye ninnu de nana juguya daminɛ n bɛ nin yɔrɔ kosi yan ka hasidiya daminɛ ka bɛnsɛnkɔniya daminɛ i b'a dɔn ni juguya bonyana dɔrɔn denw bɛ don a la o de y'a to silamɛ man ka kɛ maa jugu ye hali mɔgɔ ye juguya ta ka silamɛ sɛgɛrɛ a sara ni ɲuman ye n'o tɛ n'a ye juguya don i dusukun na dɔrɔn a y'i fara a kan a bɛna taa tasuma la ɲɔgɔn fɛ kana sɔn k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ maa bɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ fɛ n'i kɛra i yɛrɛ fɛ i tɛ sɔn i ka taa tasuma la